Tosóidh mé mar seo le gairm oraibhse a mhuintir an Oireachtais. Seasann muid anseo ar ghuaillí na bhfathach a chuaigh romhainn i gceantar thar a bheith stairiúil, mar a dúirt ár n-uachtarán, ar ball i lár na príomhchathrach. Gar go maith dhuinn anseo ar Shráid Uí Chonaill, Sackville Street mar a bhí, tá uimhir a 24, síos an bóthar, a cheannaigh Conradh na Gaeilge in 1897, bliain bhunaithe an Oireachtais, áit a raibh oifigí acu agus siopa a dhíolfadh earraí Éireannacha amháin, an Buy Irish Campaign mar a bhíodh ann ag an am, agus leabhair a bhain le Éirinn. Trasna an bhóthair uainn anseo a léigh an Piarsach Forógra na Poblachta ar an gceathrú lá fichead go Aibreán 1900 agus a sé déag ar aghaidh Ard-Oifig an Phosta. Ó thuaidh uainn ar Chearnóg Pharnell tá amharclann cháiliúil an Gheata a bhunaigh conraitheoir, Micheál Mac Liammóir agus a pháirtí Hilton Edwards i 1928 agus Coláiste Mhuire, Bhí mé féin agus Stiofán an-bhródúil i gcónaí as, bhí sé go phribhléid a'inn a bheith ann. Bunaíodh é mar an chéad mheánscoil lán-Ghaelach nó lán-Ghaeilge go bhuachaillí i 1931. Bhí tithe éagsúla i seilbh an Chonartha ar an gcearnóig chéanna in imeacht na mblianta, uimhir 25 ag tús na haoise, Uimhir 14 a bhí mar cheannáras ó na 1940idí go dtí isteach ins na 60idí agus uimhir ceathracha a haon, áit a mbíodh an IRB ag druileáil roimh an Éirí Amach agus ar ann a thug Éamon de Valera, Conraitheoir eile, an tríú cathlán le chéile ar an gcéad lá den Éirí Amach. Agus sa gceantar céanna, sa Rotunda, trasna an bhóthair a raibh cáil eile air ar feadh na mblianta ina dhiaidh, is insa Seomra Cruinn ansin a reáchtáladh an chéad Oireachtas, or Irish Literary Festival mar a thug an clár oifigiúil air. D'fhiafraigh Dúglás de hÍde, bunaitheoir agus chéad Uachtarán an Chonartha agus chéad Uachtarán na hÉireann mar atá's a'inn, ina leabhar cuimhní cinn Mise agus an Conradh, d'fhiafraigh sé cérbh iad lucht an chéad Oireachtais agus, ar ndú, d'fhreagair sé a cheist féin, Ná cuir aon cheist mara bhfuil an freagra a'd. Agus dhearbhaigh sé go mba iad an dream iad a cheisnigh agus a threascair status quo na linne agus é mar aidhm acu náisiún neamhspleách, féinmhuiníneach, fréamhaithe i dtraidisiún Gaelach an oileáin seo agus i léamh cointeannáideach leanúnach dúchasach ar scéal an chine, a bhaint amach. Sholáthraigh an Conradh an dioscúrsa ba bhunchloch idé-eolaíoch go lucht an ghnímh a tháinig ina ndiaidh aniar agus a bhain an bonn den stát a bhí i gceannas ag an am agus ba cuid bhunúsach den fhís sin ar fad bunú an Oireachtais in 1897 agus is cinnte go bhfuil an fhéile ar cheann de phríomhfhéilte cultúrtha, liteartha, ealaíne agus teanga na tíre ó shin. Bunaíodh an tOireachtas i dtosach le borradh a chuir faoi ealaíona dúchasacha an fhocail bheo, eidir focal beo an amhráin agus na reacaireachta agus focal beo na scríbhinne. Bhí an méid seo ag tíocht go deas le haidhmeanna bhunreacht an Chonartha, uimhir 2, mar shompla, a dúirt go raibh sé d'aidhm acu the study and publication of existing Irish literature and the cultivation cultivation of a modern literature in Irish'. Mar a dúradh agus an fhéile dhá fuagairt i gcéaduair in Irisleabhar na Gaeilge mí na Nollag 1896, 'The Oireachtas will, by reason of its character and novelty, make for the creation of a modern Irish literature'. Chuir Eoin Mac Néill leis an tuairim sin in alt leis in Irisleabhar na Gaedhilge cothrom na míosa a bunaíodh an fhéile í féin nuair a dúirt sé, 'The Oireachtas may be relied on to give a fresh stimulus to the cultivation of Irish literature'. Naoi gcomórtas a bhí ar an gcéad Oireachtas sin in 1897. Comórtaisí liteartha atá mé a rá, agus duaischiste an-mhór, £53 agus chúig scilleacha go n-iomlán. Bhí maithe agus móruaisle na Gaeilge ag an am ina moltóirí ann, Dúghlas de hÍde, Tomás Ó Flannghaile, Eoin Mac Néill, an tAthair Éamonn Ó hÓgáin SJ, an tOirmhinneach Ó Murchú, Ollamh na Gaeilge in TCD ag an am, agus, ar ndú, an tAthair Peadar é féin. Agus fiú mara raibh istigh ar na comórtaisí liteartha ach naocha iarratas uilig san iomlán, baineadh amach cloch mhíle shuntasach liteartha amháin an chéad bhliain eile, in ocht déag naocha is a hocht. Ba é Conán Maol, Pádraig Ó Sé, a ghnóthaigh an comórtas scéalaíochta lena scéal 'Bean an Leasa', a foilsíodh in ocht déag naocha hocht ina leabhar An Buaiceas a foilsíodh arís i 1903 mar leabhar, an Conradh a d'fhoilsigh, agus b'in an chéad leabhar sa genre, sa seánra nua seo ins an nGaeilge, an gearrscéal. An bhliain dar gcionn, 1899, a luadh gearrscéal mar théarma go sonrach i gcéaduair i dtreoir chomórtais Gearrscéal de shaghas ar bith ach béaloideas, agus díol suntais an t-idirdhealú soiléir ansin idir gearrscéal agus scéal béaloidis, i bhfianaise an allagair a bhí ar bun ag an am maidir le cothú agus cruthú na nualitríochta, agus i bhfianaise dearbhú Phádraig Mhic Phiarais nach ionann béaloideas agus litríocht. Go deimhin, ag trácht dhó ar Oireachtas 1903, dúirt an Piarsach go raibh meanmnaí nuálacha dúisithe ag na himeachtaí éagsúla, It has awakened, a deir sé, the native intellect to work on native lines. Bliain ina dhiaidh sin, 1904, chuir fear óg de bhunadh Ros Muc, áit ar chaith muid laethanta maithe cuid againn agus bhí sé ina chónaí i Londain ag an am agus chuir sé isteach ar an gcomórtas gearrscéalaíochta an teideal 'Gearrscéal' ag cur síos ar an saol in Éirinn faoi láthair. Trí iarracht déag a bhí istigh air agus d'admhaigh an t-iarrthóir go mba mhór an mealladh chun pinn an duais trí phunt a bhí dhá tairiscint Má chuimhníonn tú gur trí pínne a bhí ar phionta san am agus go raibh dhá chéad ceathracha pínn sa bpunt. Ghnóthaigh Sean-Phádraic Ó Conaire an duais sin lena scéal iontach Páidín Mháire. Ghnóthaigh sé duaiseanna sna blianta a lean le gearrscéalta ar nós Nóra Mharcuis Bhig agus Neill, a léadh muid ar fad san Árdteist nuair a bhí Árdteist cheart Gaeilge nó cúrsa ceart Gaeilge ann. Beidh tuilleadh le rá faoi sin agam ar ball. Díol suntais chomh maith i gcomhthéacs sainiú na genre ins an nua-litríocht a bhí ag tíocht chun cinn sa nGaeilge ag an am, an teideal a bhí ar an gcomórtas scéalaíochta sin i 1909, Úrscéal goirid. teideal a húsáideadh i gcéad uair an bhliain roimhe sin nuair a ghnóthaigh Pádraig Ó Sé, bhí go leor Pádraicí Ó Sé ann, bhí muid ag éisteacht le ceann acu inné freisin, ach siod Pádraic na Léime ceann eile, agus ghnóthaigh sé an comórtas gearrscéalaíochta sin leis an scéal Aimsir na bhFíníní in Uíbh Ráthach. Bhí an dara comórtas liteartha ann i réimse an phróis sa mbliain sin, 1909. agus an teideal a bhí air, Finscéal, i.e. a novel, 50,000 focal ar a laghad, agus díol spéise an ghluais liteartha mhínitheach i mBéarla, maille leis an treoir faoi líon na bhfocal, a dhéananns idirdhealú glan idir dintiúirí an tsaothair seo agus comórtas an ghearrscéil i 1906, a raibh treoir 4,000 go dtí 7,000 focal leis. Deoraíocht, Phádraic Uí Chonaire a ghnóthaigh an duais £20, go leor piontaí an t-am sin, €2,800 in airgead an lae inniu, agus bhí an méid seo le rá ag na moltóirí faoin leabhar, Níor léigh mé aon rud ariamh mar é ach amháin scéalta ó láimh Maxim Gorky. Tá intleacht ann, tá fealsúnacht ann agus is léir nach í an chéad iarracht do thug an scríbhneoir ar scéal do chumadh. Fearacht An Buaiceas Chonáin Mhaoil nó Pádraig Ó Sé i genre an ghearrscéil, cloch mhíle shoilseach íocónach cheannródaíoch sa litríocht ab ea Deoraíocht, an chéad úrscéal Iar, sé sin fíor nua-aoiseach sa nGaeilge a d'fhoilsigh Conradh na Gaeilge mar leabhar leis an gclúdach buí a chonaic muid go minic in 1910. Seánra nua eile a tháinig chun cinn sa nGaeilge taca an ama sin freisin nach raibh aon traidisiún ann roimhe sin ná an drámaíocht, agus bhí baint lárnach ag na comórtais liteartha leis an bhforbairt sin. Ní raibh aon chomórtas drámaíochta ann go dtí 1901, ach sna blianta a lean ghnóthaigh an rud a dtabharfaidh mé mochshaothair céad iarrachtaí le scríbhneoirí a thiocfadh chun blátha níos deireanaí, ghnóthaigh siad duaiseanna as a gcuid drámaí le linn chéad ré seo an Oireachtais. Ghnóthaíodh Seosamh Ó Ceit conraitheoir tiomanta ó Chontae an Chláir, ghnóthaigh sé duaiseanna rialta as a chuid drámaí ó 1907 ar aghaidh go dtí 1920, agus ghnóthaigh Pádraic Ó Sé, Pádraic na Léime, an uair seo. Baisteadh é, an chéad pháirt a bhí aige i ndráma de chuid an Chonartha thíos i gContae an Chláir, bhí sé pocléimneach thimpeall na stáitse, agus baisteadh 'Pádhraic na Léime' de réir cosúlachta air mar gheall air sin. Gaeilgeoir dúchais a bhí ann as Uíbh Ráthach, múinteoir taistil agus timire de chuid an Chonartha, agus ghnóthaigh sé na craobhachaí drámaíochta in 1908, 1910, 11 agus 16. Ba mhór i gceist ag an am freisin drámaí Phiers Béaslaí. An Scaothaire agus Fear na Milliún Punt a léirigh go leor leor craobhacha de chuid an Chonartha in imeacht na mblianta agus ghnóthaigh siad sin duaiseanna i 1914 agus 1915 faoi seach. Agus ainneoin gan aon cháil mhór drámaíochta a bheith ar Shean-Phádraic, ghnóthaigh sé roinnt duaiseanna, le Bairbre Rua i 1908, Na Gaiscíochaí i 1911 agus A Chéad Bhean in 19 agus 18, ach ní drámaí iad a sheas teist na haimsire ar bhealach mar ní fheicfidh tú ar stáitse anois iad ach corr-rud fiú i gcónaí le, abair, Máiréad Ní Ghráda nó le Piaras Béaslaí nó a leithéidí. Ní miste a lua freisin, agus seo b'fhéidir nod dhúinn ar fad, go léirítí cuid mhaith de dhuaisdhrámaí seo an Oireachtais ag Oireachtas na bliana dár gcionn, agus chuidigh sé sin go mór le haitheantas a thabhairt do na scríbhneoirí do chuid a fheiceáil ar an stáitse agus, ar ndóigh, leis an drámaíocht a chur chun cinn. Bhí filíocht an bhéil bheo dhá saothrú go tréan i gcónaí sna ceantracha Gaeltachta ar fud na tíre nuair a bunaíodh an tOireachtas i ndeireadh an naoú céad déag agus dá réir sin ní údar iontais ar bith é go raibh bunáite na dteideal sna comórtaisí filíochta neadaithe ó thús i dtuiscintí seanbhunaithe ar fheidhm, sé sin feidhm, ar mhianach, ar fhoirm agus ar fhriotal na filíochta traidisiúnta seachas ar an rud a thuigeanns muid anois mar nua-fhilíocht. Is beag idirdhealú a dhéantaí an uair sin idir dán agus amhrán agus is beag bliain nach mbeadh comórtas ann go 'Amhrán Nua le Fonn Gaelach'. Cúrsaí náisiúnachais agus tírghrá, maille le fealsúnacht athnuachana agus athbheochana Chonradh na Gaeilge, ba chás le bunáite na bhfilí ar urlabhraithe a bhí iontub, dar leo, ar son na gluaiseachta náisiúnta. Tá na dánta agus na hamhráin ag cur thar maoil le dóchas maoithneach, mílaoiseach na tréimhse inar creideadh go mbeadh Éire fós ag Cáit Ní Dhuibhir,

agus bhí sé ar cheann de choinníollacha an chomórtais go gcaithfeadh an file a thíocht i láthair ag an Oireachtas féin, ag an bhféile, leis an dán a léamh. Mo léan, Peadar bocht, ní raibh sé in ann a thíocht i láthair mar bhí sé ar cuairt ag muintir Shasana, ag sin-seanathair Bhoris agus é sa bpríosún thall ann i naoi déag agus a sé déag, agus cime eile nó príosúnach eile a ghnóthaigh comórtas an amhráin i naoi déag agus a seacht déag, Piaras Béaslaí, leis na dánta aitheantais, b'fhéidir, a rinne sibh ag an scoil, sibhse a bhfuil aois áirithe agaibh ar aon nós, Bealtaine 19 agus 16 agus Aisling i mbraighdeanas, ar léadh amach iad mar óid bheo ag Oireachtas na bliana sin i bPort Láirge. Díol suntais chomh maith líon na bhfilí a ghnóthaigh duaiseanna ó 1897 go dtí 1924 agus a d'fhoilsigh cnuasach mar sin an file ag tíocht in inmhe nuair a thaganns do leabhar filíochta amach. Bob Weldon, nó Roibeárd Weldon, an cainteoir dúchais as Gaeltacht Phort Láirge, Piaras Béaslaí é féin, Peadar Ó hAnnracháin, Torna, Tadhg Ó Donnchú, fear a chum as cionn chúig chéad dán agus ar thug Pádraig Ó Duinnín, sílim, 'caointeoir oifigiúil na Gaeilge' air, mar Ní bhfuair Gael ar bith bás ag an am nár chum sé caoineadh. Is dóigh go raibh sé ag faire ar chuid acu ar feadh píosa fada. Agus díol spéise líon na bhfilí ó Ghaeltacht Iarthar Chorcaí, ó Mhúscraí, áit a raibh agus áit a bhfuil fós rath ar leith ar thraidisiún an bhéil bheo. I measc na bhfilí as an gceantar sin a rug leo Craobh na hÉigse, déarfaimid, go mion minic i gcéad ré an Oireachtais anuas go dtí 24, bhí Dónal Ó Conchúir, trí huaire, Donncha Ó Laoire, Mícheál Ó Briain, Conchúr Ó Deasúna, chúig huaire, Diarmaid a' Choitir, chúig huaire. Bhí cáil ar leith ar bheirt fhilí ó Bhaile Mhúirne, Pádraic Ó Crualaoich, Gael na nGael mar a thugadh sé air féin, ar file a bhí ina athair agus a raibh aithne ag a athair ar Mháire Bhuí Ní Laoire, sin leanúnachas dhuit! Bhí sé ina uachtarán ar Dhámhscoil Mhúscraí ó bunaíodh í 1926 agus foilsíodh a chnuasach Filíocht Phádraic Uí Chrualaoich i 1936. Fear eile, an dara duine as Baile Mhúirne, Diarmaid Ó Muíneacháin, Dhá Chíoch Dhanann, ní cheapaim go dtabharfadh fear an t-ainm sin air féin inniu, ach ní amháin gur file a bhí ann ach file a bhí ina athair, ina sheanathair agus ina shin-seanuncail agus foilsíodh a shaothar uilig agus é féin imithe ar shlí na fírinne in naoi gcéad ceathracha agus a sé. Sé a fhearacht chéanna ag genre eile fós a tháinig chun cinn den chéad uair sa nGaeilge faoi thionchar chomórtais liteartha an Oireachtais, mar atá, an aiste liteartha nó léannta nó dioscúrsúil, agus admhaím mo chlaonadh féin ins na cúrsaí seo mar sin an áit a dtéann mo pheannsa go nádúrach, ag leanacht lorg seo an Oireachtais. Ba cheadmhach ins na blianta luath aiste a scríobh i mBéarla nó i nGaeilge i gcomórtaisí áirid ach níorbh fhada gur caitheadh é sin i dtraipisí. Ábhair bhéaloideasúla, staire nó seanchais áitiúil a bhíodh i gceist sna blianta tosaigh cuid mhaith ach ó naoi déag agus a sé ar aghaidh bhí an bhéim á cur go réir a chéile ar chúrsaí liteartha, smaointeoireachta nó ainilíse nó an focal nua seo a bhí ag teacht isteach, léirmheastóireachta. Tráthúil go maith, i bhfianaise na béime leanúnaí ó thús ar chúrsaí béaloidis agus go háirithe ar an litríocht bhéil, idir fhilíocht agus scéalaíocht, bhíodh comórtas ó thráth go chéile ann do aiste nó scéal ar ábhar ar bith seachas béaloideas, mar a bhí in 1899 agus 1900, mar shampla. Bhíodh corrchomórtas ann sna blianta luatha sin i réimse na léirmheastóireachta chomh maith nó mar a déarfaí inniu sa gcritic liteartha, 1900 agus 2, scríbhneoireacht Sheathrúin Céitinn, mar ní raibh sé i bhfad roimhe sin ó foilsíodh na dánta agus na hamhráin, Lambert Mac Cionnaith, an sagart a bhí gníomhach go maith in sa gConradh a bhí mar eagarthóir, 19 agus 4, aiste ar an aimsir in ar mhair Céitinn i gcomhair daoine fásta ná fuil thar trí bliana ag foghlaim Gaeilge. ceann in 19 agus 5, Filí Gaeilge agus filíocht san ochtú haois déag a ndúirt na moltóirí faoi dhuais-iarracht Aindriais Uí Chéilleachair, sagart, scoláire agus cainteoir dúchais as Baile Mhúirne, ar ndú, gur 'a useful resume of eighteenth century poets' a bhí ann agus sin blianta roimh Hidden Ireland Daniel Corkery a dtagróidh mé dhó ar ball. Sa mbliain 1906, ghnóthaigh aiste le Piaras Béaslaí, Duine de na léirmheastóirí liteartha ba forásaí, ba ghéarchúisí agus ba bhunúla de chuid na tréimhse. Ghnóthaigh sé an duais sa gcomórtas 'Léirmheas', an focal ag tíocht isteach de réir a chéile, ar Ionad an Amhráin i bhfilíocht na Gaeilge. Agus an moltóir, ar an gcomórtas ina thuairisc ag déanamh ionannú idir léirmheas agus literary criticism nuair a dúirt sé ina bhreithmheas, a bhí i mBéarla, 'The writer of this essay seems full of his subject and as a consequence has given us a very readable contribution to literary criticism'. Bhain dhá aiste iomráiteacha le Pádraig Ó Conaire ina leagtar amach cuid mhaith den réasúnaíocht a bhain le forbairt na nualitríochta ag an am. Gan trácht ar a fhealsúnacht phearsanta liteartha féin, bhain siad duaiseanna amach taca an ama chéanna, 1908, Seanlitríocht na nGael agus Nualitríocht na nGall. agus cúpla bliain ina dhiaidh sin bhain sé amach duais le Na Coinníollacha a stiúraíonn scríbhneoireacht dráma naoi gcéad déag agus a haon dhéag. Léargas eile ar an toise nua-aoiseach seo ag tíocht isteach i gcomórtaisí liteartha an Oireachtais mar a thuigfeadh forásóirí an ama é, sin focal a bhíodh ag Phil O'Leary ag cur síos ar na daoine a raibh suim acu ins an nua-litríocht seachas an rud traidisiúnta. Aiste bhuacach an chomórtais Léirmheas Litríochta Coiteann i 19 agus a 19 a scríobh Dónal Ó Corcora ar La Pléiade, an grúpa filí sa bhFrainc. Ba é Dónal Ó Corcora, sílim, fealsamh na hathbheochana lena linn. agus thug sé Léacht an Oireachtais ar an gcéad fhéile athbhunaithe in 1939, An Stát agus an Duine in Athbheochan na Gaeilge an teideal a bhí aige air, agus d'fhoilsigh an Conradh paimfléad ina dhiaidh sin, 1942, What's This about the Gaelic League, a raibh an-chaint air ag an am. Intleachtóir agus criticeoir a bhí ann a raibh tionchar mór aige ar luath-chritic nó luath-léirmheastóireacht seo na Gaeilge, go háirithe lena leabhar ceannródaíochta a luaigh mé ar ball, The Hidden Ireland, in 1920 agus a 4. Tréimhse chorraitheach a bhí in Éirinn na 1920idí agus bhí aird an phobail dírithe cuid mhaith ar rudaí eile seachas cúraimí cultúrtha agus aeistéitice. Bíodh is gur fhan roinnt daoine i mbun an phinn i gcónaí, ní iontas ar bith é mar sin gur tháinig meath ní amháin ar an gConradh ach ar an Oireachtas a dtáinig deireadh leis i 1920 is a ceathair agus nár tionóladh an fhéile arís go dtí 1939 mar tá's agaibh. Ach an oiread leis an gcéad Oireachtas, fás mall go réir a chéile a rinne an fhéile athbhunaithe agus bhí an nóta 'níor bronnadh aon duais' le feiceáil go sonrach ins na torthaí a tháinig ar ais. Níl tada, mar dúirt Johnny Chóil Mhaidhc chomh dona le moltóir nó léirmheastóir géar. Líon teoranta comórtas a bhí ann ag an am freisin, 1939, agus smaointeoireacht a bhí traidisiúnta iardhearcach go maith a bhí neadaithe sa gcineál ábhair a bhíothas a chuartú le linn chéad ré na féile, mar shampla, amhrán mairseála le curfá. Amhrán suairc, ciallaíonn sé sin go bhféadfadh páistí a bheith ag éisteacht leis na focla. Amhrán grinn ar chúrsaí nua-aimsire. Iarracht filíochta, ceann atá fós againn ar bhealach, nó ballad ar eachtra stairiúil in Éirinn. Dúirt an rúnaí ina thuairisc ar na torthaí, I gcás comórtas amháin nó dhó b'fhéidir nach raibh an caighdeán ró-ard. Marach muintir Chúil Aodha, a deir sé, ní bheadh aon rath ar na comórtaisí sin ach an oiread. Go deimhin, tá lorg filíochta Mhúscraí ina bhunchloch de na comórtais filíochta arís ó bhliain an athbhunaithe go ceann i bhfad i bhfad ina dhiaidh agus glúin nua eile fáiscthe as an tradisiún céanna ag tíocht chun cinn. An Suibhneach Meann. Ard shirriam na cúirte, b'fhéidir, Dónal Ó Mulláin a chum an t-amhrán cáiliúil sin An Poc ar Buile, Dónal Ó Ceocháin, bunaitheoir Dhámhscoil Mhúscraí, Proinsias Ó Ceallaigh, file agus Óglach Ghort na Tiobratan mar a tugtaí air, a bhuaigh cuid mhaith duaiseanna filíochta idir 39 agus 54,

Má tá aon scoláire óg atá ag cuartú ábhar tráchtais, filí agus filíocht Mhúscraí san Oireachtas, do dhúshlán, gabh agus déan é. Comórtaisí Cuimhne an Mháirtínigh. Reachtáiltí iad sin ó ar feadh roinnt mhaith blianta, sraith comórtas in onóir nó i gcuimhne ar Edward Martyn agus is comórtaisí do mhuintir na Gaeltachta amháin, conraitheoir uas-aicmeach agus bhíodh an cineál sin aicme riar acu ann ag an am ar gheal leis an amhránaíocht ar an sean-nós, fear mór ceoil a bhí ann agus a d'fhág £2,000 ag Conradh na Gaeilge ina uachta le caitheamh sa nGaeltacht nuair a bhásaigh sé sa mbliain 19. 20 agus a 3. B'in go leor airgid ag an am agus mé ag éisteacht le Máirín bhocht inniu ag caint le Pádraig Ó Sé eile ar chúrsaí maoinithe don Oireachtas má fhaigheann cuid agaibh bás fág rud eicínt san uachta ag an Oireachtas nó ag an gConradh ach i bhfad uainn an lá go fóilleach. Ins na comórtaisí seo séard a bhíodh i gceist aisti ar shaol agus ar cheirdeanna dúchasacha na Gaeltachta agus ar chultúr laethúil na Gaeltachta, ainmneacha úirlisí, liostaí go ainmneacha áiteanna agus go chineálacha daoine, sin ceann contúirteach, luibheanna, nó cuntas ar imeachtaí mar Lá Patrúin nó Lá Rástaí Báid nó Caiple sa nGaeltacht agus ó thráth go chéile. an litríocht bhéil, an fhilíocht, amhráin agus scéalta ach seanscéalta ón mbéaloideas den chuid is mó a bhíodh i gceist. A leithéide seo i 1941, mar shampla ionadaíoch, 'An cnuasach is fearr de fhilíocht, dhá chéad déag líne ar a laghad ó bhéalaibh seandaoine i gcomharsanacht an iarrthóra, nó comórtas eile don dréacht nuacheapaithe ar ábhar ar bith, arbh iad Proinsias Ó Ceallaigh agus An Suibhneach Meann as Baile Mhúirne a rug leo na duaiseanna, nó comórtas do rabhcán, mar a thugann siadsan air, nó bailéad is dóigh, ar b'é Proinsias Ó Ceallaigh as Baile Mhúirne a thug leis an duais an uair sin. Is beag bliain, ó 1940 go dtí 1971 nuair a tháinig deireadh le comórtais an Mháirtínigh, nár ghnóthaigh Seán Ó Conghaile as mo bhaile féin, Na hAille. De réir na gclár, bhí Na hAille sa Spidéal. Má bhreathnaíonn tú ar an seoladh, ach buíochas le Dia gur tháinig duine eicínt a thuig cúrsaí tíreolaíochta agus cúrsaí peile in ár gceantar agus a thug na hAille, an baile s'againne, siar aríst go dtí ceantar Mhícheál Breathnach, go dtí Indreabhán. Ach ar aon nós, ní raibh bliain ar bith ó 1940 go dtí 1971 nár ghnóthaigh sé duais eicínt. agus lean sé air go dtí 1976. I measc na bpearsan suntasach Gaeltachta eile a thug leo duaiseanna sna comórtaisí sin bhí leaid óg in 1945 thiar i gCárna a raibh Seosamh Ó hÉanaigh mar ainm air a ghnóthaigh comórtas nár bhain le cúrsaí amhránaíochta ach a ghnóthaigh comórtas cuntas a scríobh ar lá an phatrúin, ar ndú Lá Mhic Dara a bhí i gceist aigesan. Ar ndóigh, duine eile, Máire Nic Niallais, an gníomhaí pobail ó Ghaoth Dobhair a ghnóthaigh aiste ag Comórtas na hAiste in 1958 agus seanchaí Chois Fharraige, seanchomrádaí liom féin agus leis an Oireachtas go deimhin, Tom Pheaidí Mac Diarmada, a ghnóthaigh duaiseanna go leor ins na blianta sin freisin.

Feictear cuid den dream ris a ráitear na Nua-Fhilí. Séamas Ó Céileachair a bhaist an t-ainm sin orthu ins na 1940idí, sílim, leis an dá chnuasach a d'fhoilsigh sé. I 1942 bhí an svae i gcónaí le muintir Mhúscraí i gcomórtaisí an Mháirtínigh ins an bhfilíocht thraidisiúnta, ach bronnadh duaiseanna chomh maith ar iarracht filíochta ar bheirt fhilí óga, Eoghan Ó Tuairisc, Breacarnach, Béal Átha na Sluaí, agus Seán Mac Fheorais, An Charraig Álainn, Co Liatroma, beirt a bhí ag múineadh in aon scoil amháin, ach níl mé ag dul tada eile a rá faoi chúrsaí caidrimh eatarthu, insa gcomórtas iarracht filíochta a raibh naoi gcinn déag agus fiche istigh air an bhliain dár gcinn, file óg eile as iarthar Chorcaí, ach. Siod Seán Ó Ríordáin lena dhán 'An Leigheas' a thug leis an chraobh agus chuir sé sin tús le caidreamh fada idir beirt de phríomh-nuafhilí na linne agus an tOireachtas idir sin agus deireadh na 1940idí. Mar shampla, ghnóthaigh Ó Ríordáin riar mhaith duaiseanna ins na ceathrachadaí agus go mór mór ar na dánta fada a scríobh sé, Ceathracha Sé, Seacht agus Ocht, agus foilsíodh iad ar fad ins an gcnuasach ceannródaíoch Eireaball Spideoige a d'fhuagair go raibh ré na nuafhilíochta ar fáil agus tá sé fós féin ar cheann de na leabhair Ghaeilge is ansa liom féin. Díol spéise, i bhfianaise léirmheasanna cáiliúla, cáinteacha Mháire Mhac an tSaoi ar an leabhar céanna i dtús na 1950idí agus a ghoill go mór ar an Ríordánach, fiú is gur chuir siad gobán fada filíochta ann, gur ghnóthaigh an dán 'Claustrophobia' le Ó Ríordáin an chéad duais as iarracht filíochta i 1954 agus Máire Mhac an tSaoi mar mholtóir ar an gcomórtas. Íoróineach go maith, dhá bhliain ina dhiaidh sin bhí Seán Ó Ríordáin ar dhuine de na moltóirí agus bronnadh duais ar Mháire Mhac an tSaoi ar an dán a bheadh ar eolas ag cuid mhaith agaibh, a Fhir dar Fhulaingeas. Bhuaigh Eoghan Ó Tuairisc duaiseanna filíochta go rialta i dtús an dara ré seo freisin, b'fhéidir gur cuimhneach le go leor agaibh Oíche Nollag, Dá mBeadh Melodeon A'msa Ní Bheadh Críost Gan Cheol Anocht, tá's agaibh an ceann sin. Bhuaigh sé sin duais Oireachtais dhó i naoi déag ceathracha agus a hocht, Deich Mhí Gan Dreancaid in naoi déag caoga a naoi, agus ceann de na dánta is fearr sa Nua-Ghaeilge,

agus mar mholtóir ar iliomad comórtaisí agus thug sé léacht an Oireachtais i 1965 faoin teideal 'Sprid 19 agus 16 inar chríochnaigh sé le nóta cianach, Piarsach, de hÍde-ach nuair a dúirt sé, Is ionann sprid 19 agus a 16 agus sprid na Gaeilge. Is í an Ghaeilge a chomhordaigh na gluaiseachtaí éagsúla agus na cumainn ilghnéithe cultúir agus polaitíochta as ar eascair an réabhlóid. Ba iad túsbhlianta sin dara ré an Oireachtais, mar atá mé a thabhairt air, B'in tíocht in inmhe na nua-litríochta, a tóigeadh ar an mbunchloch a leagadh in 1897 1924. Sa mbliain 1945 cuireadh eagar níos soiléire, níos loighciúla, is dóigh, ar na comórtaisí liteartha trí aitheantas a thabhairt do na seánraí éagsúla, an drámaíocht, agus cúpla comórtas luaite, an scéalaíocht, gearrscéal, úrscéal luaite, aistí agus filíocht. Ó thaobh an phróis de, ó thaobh na húrscéalaíochta de, fógraíodh comórtas don úrscéal den chéad uair i 1944 agus cuireadh de ghluais arís 1944 leis an bhfógra 'A Novel'. i mBéarla, 70,000 focal ar a laghad, rud a bhí tíocht leis an ngnáth-thuiscint a bhí ann ag an am, mar sin, ar an seánra. Ach an oiread le riar comórtas eile, níor bronnadh aon duais an bhliain sin, bíodh is go raibh chúig iarracht istigh air. Tharla an rud céanna arís i 1945 agus i 1946, níor bronnadh aon duais. Sa mbliain 1947, áfach, bronnadh an chéad duais ar úrscéal ícóineach Mháirtín Uí Chadhain, Cré na Cille, duais £100, luach cheithre mhíle go leith euro i dtéarmaí an lae inniu, le cur leis an seacht bpunt agus seacht scilleacha, seacht ngine, nach ea, a ghnóthaigh sé ar chomórtas an ghearrscéil an bhliain chéanna le, sílim, Ciumhais an Chriathraigh. Ní miste a rá gurbh ann anois don úrscéal mar sheánra núíosach ceart-bhunaithe sa nGaeilge agus is liosta le háireamh na daoine a ghnóthaigh an comórtas sin san úrscéal in imeacht na mblianta. Tá mé ag goil i gcontúirt B'fhéidir go bhfuil daoine sa seomra atá fágtha ar lár a'm, ach seo cuid de na seoid leabhair a thaitnigh liom féin ar chúiseanna difriúla. 1995 Ar Bhruach na Laoi le Liam Ó Muirthile, leabhar an-spéisiúil nach bhfuair mórán aitheantais b'fhéidir mar gheall gur file go príomha a bhí ann. 1996 Leabhar a tháinig aniar aduaidh ar go leor daoine, Ceol an Phíobaire le Colm Mac Confhaola, ní raibh a fhios ag aoinne cérbh é féin ach tá a fhios a'inn ar fad anois cé. 1999, úrscéal don phobal a dhíol amach ar an gcéad chló go han-sciopaí, Peaca an tSinsir le Joe Steve Ó Neachtain, agus an bhliain chéanna, i gcomórtas eile, úrscéal eile, an chéad úrscéal aorach ins an nGaeilge, Sna Fir le Micheál Ó Conghaile, 2002, bestseller eile ag Joe Steve a díoladh amach ar an gcéad chló an-sciopaí, Lámh Láidir. 2007, úrscéal stairiúil in sa líne atá ag leithéidí Liam Mac Cóil agus roinnt daoine eile, An Cléireach le Darach Ó Scolaí a fuair Gradam Uí Shúilleabháin an bhliain dár gcionn, agus caithfidh mé an ceann seo a lua, 2020. Madame Lazare le Tadhg Mac Dhonnagáin, ceann de na leabhair Ghaeilge is fearr a léigh mé le blianta blianta fada, an chéad leabhar Gaeilge riamh a ainmníodh do Ghradam Litríochta an Aontais Eorpaigh agus ar tugadh aitheantas speisialta idirnáisiúnta dhó. Agus aisteach go leor, agus tá daoine anseo a chuir isteach ar chomórtaisí ar nós mé fhéin agus níor bronnadh aon duais agus bhí muid brónach agus croíbhriste dhá bharr. Ní gcónaí a bhíonns rith an rása ag an gcapall maith sna comórtaisí seo. Sa mbliain 1967 mar shampla níor bronnadh an chéad duais sa gcomórtas a chor ar bith. Tarlaíonn sé. Bronnadh duais aitheantais ar cheann de leabhair mhóra an fhichiú aois, dar liomsa, An Uain Bheo le Diarmaid Ó Súilleabháin. Máire Mhac an tSaoi agus Dáithí Ó hUaithne na moltóirí a raibh an bharúil sin ag an am acu agus tharla an rud ceannann céanna an bhliain cheannann chéanna do leabhar iontach eile as Gaeltacht Chorca Dhuibhne nach bhfuil aon Duibhneach, buíochas le Dia, Bríde Bhán le Paddy Malone, Pádraig Ua Maoileoin, nach bhfuair ach duais aitheantais ina chomórtas féin. D'fhéadfaí an scéal céanna a insint faoin ngearrscéal agus ní gá a dhul thar Dhuais an Mhaolánaigh, Duais a ainmníodh as Patrick Mullen a bhásaigh in 1896 i Nua Eabhrac agus arís fear eile a d'fhág £2,000 for the preservation of the Irish language both oral and written agus faigheann tú spléachadh má bhreathnaíonn tú ar an gcomórtas sin amháin ar fhorbairt an ghearrscéil i nGaeilge. Ba é Annraoi Ó Liatháin, arís scríbhneoir nach bhfuair aitheantas ceart, b'fhéidir, ó lucht na critice. I 1944 an chéad duine a bhuaigh an duais seo, agus liodán na laoch na daoine a bhuaigh ina dhiaidh, ina measc, Máirtín Ó Cadhain, ar ndóigh, Síle agus Donnchadh Ó Céileachair, Diarmaid Ó Súilleabháin, Pádraic Breathnach, a ghnóthaigh trí huaire ar a laghad é, Alan Titley, Seán Mac Mathúna, Dara Ó Conaola, Criostóir Ó Floinn, Pádraic Ó Cíobháin, Biddy Jenkinson. Micheál Ó Conghaile agus mo sheanchomrádaí a d'imigh uainn róluath, Joe Steve Ó Neachtain a ghnóthaigh comórtas an Mhaolánaigh creid é nó ná creid chúig huaire ar fad. San am céanna agus is ainmneacha aitheantais iad sin agus ainmneacha b'fhéidir a fágadh ar lár ba cheart a bheith ann ach Tá daoine ar an liosta seo nach bhfuil tuairim na ngrást agam cé hiad féin, caithfidh mé a dhul i mbun tuilleadh taighde agus cúnamh a fháil uaibhse b'fhéidir, Éamonn Molloy as Cill Mochuda i mBleá Cliath a bhuaigh duais an Mhaolánaigh i 1965 nó Mrs G. D. K. Hardy, Forestry Commission, Caldicott School, Highbury Road, Hitchin. 1965 a bhuaigh duais ar ghearrscéal, caithfidh mé a dhul ag tóraíocht arís agus caithfidh Liam agus Máirín cúnamh a thabhairt dom b'fhéidir. Ar an gcaoi chéanna tá liosta onóra na héigse nó na filíochta i measc na nuafhilí as súil a chaitheamh ar phríomhdhuais na filíochta ó 1980 le fáil agus sin í Duais Bhardas Chorcaí in onóir Sheáin Uí Ríordáin do chnuasach filíochta agus atá faoi urraíocht le blianta fada, sílim gur ó 1995 ag coistí gairmoideachais na Mumhan. D'áiteoinn go bhfuil scéal glórmhar Innti, mar shampla, le léamh go sonrach anseo. Tháinig cor nua sna comórtaisí filíochta le bunú na duaise seo in naoi gcéad déag agus a hochtó. Go dtí sin, cnuasach filíochta seacht ndán ar a laghad a luaití. Ach an uair seo tairgeadh duais £500, i 1980, ar chnuasach filíochta a bheadh mar ábhar leabhair. Tomás Ó Floinn agus Seán Ó Mórdha beirt a raibh an-tuiscint acu ar chúrsaí critice agus liteartha, na moltóirí a bhí ann agus bronnadh an duais ar Eoghan Ó Tuairisc agus Rita Kelly as leabhar sheasanns teist na haimsire, sílimse, Dialann sa Díseart a scríobh siad i gcomhpháirt le chéile. Filí Éireann go haointeach, liosta na mbuaiteoirí ina dhiaidh sin, agus sin do chuid obair baile don oíche anocht, a dhul ag cuartú, mar má thosaím ag léamh liostaí, tá siad mór agus tá siad fada. Maidir leis an seánra eile, an drámaíocht, bhí comórtaisí seanbhunaithe san Oireachtas ó thús insa drámaíocht agus is amhlaidh a bhí freisin insan Oireachtas athbhunaithe, mar shampla, gearrdhráma aon ghníomh le léiriú i dtríocha nóiméad nó dráma ilghníomh, an dá chomórtas a bhí ann in 1939. Shainítí téama ó thráth go chéile do na comórtais drámaíochta, mar shampla sa dráma Aon Ghníomh in 1954, tragóid stairiúil a bhí á lorg, comórtas a ghnóthaigh Mairéad Ní Ghráda le Ridirí Bóthair, agus an bhliain dár gcionn bhí an bua ag Seán Ó Tuama le dráma breá Moloney sa gcomórtas céanna, ach ghnóthaigh Mairéad Ní Ghráda an comórtas eile do ghearrdhráma seachas tragóid stairiúil. Mar sin, bhí na téamaí ag athrú ó bhliain go bliain ag iarraidh cúrsaí drámaíochta a chothú. Agus cén dráma a bhuaigh an bhliain sin le Mairéad Ní Ghráda, Úll Glas Oíche Shamhna? Cé mhéad againn ag an scoil bheag fadó a rinne é sin? Bhí Stiofán ag caint ar Choláiste na bhFiann is ar Choláiste Mhac Dara agus mar sin rinne muid Úll Glas Oíche Shamhna, bhí Ré Ó Laighléis agus mé féin ar an gcúrsa sin i 1967 chuir muid an dráma sin ar an stáitse mar a tharlaíonns. I measc na sár-dhuaisdrámaí a thiocfadh go réidh chun cuimhne tá, dráma conspóideach Chriostóir Uí Fhloinn, Cóta Bán Chríost i 1966 Ar chaill an t-údar a phost mar gheall Briseadh as a phost é mar gheall go raibh an dráma chomh conspóideach Níor thaitnigh leis an gcléir, i.e. leis an mbainisteoir a bhí ar an scoil a raibh sé ag múineadh inti agus fuair sé bata agus bóthair dá bharr Dráma iontach Sheáin Uí Thuama An dráma stairiúil Gunna Cam agus Slabhra Óir a ghnóthaigh ní amháin an chéad duais ach gradam an Oireachtais an bhliain sin agus ní go ró mhinic a bronnadh gradam an Oireachtais agus nuair a bronnadh é bhí sé seacht dtuillte ag an té a fuair, ba shin 54. Dráma Joe Steve, Níor mhaith liom do thrioblóid, a líon hallaí ar fud Chonamara agus sa Taibhdhearc i 1999, agus dráma turgnamhach, turgnamhach aon ghníomh Biddy Jenkinson, 'Mise, Subhó agus Maccó', b'fhéidir go bhfaca sibh ar an stáitse é, dráma iontach ar fad as domhan diostóipeach difriúil go hiomlán ón domhan a raibh cur síos ag Joe Steve air. Tá sé spéisiúil freisin na cuid de na moltóirí a bhí acu ar na comórtaisí seo, daoine thar a bheith oilte, Tomás Mac Anna, a bhí in Amharclann na Mainistreach ar feadh na mblianta fada, Micheál Ó hAodha a bhí sa Taibhdhearc agus in áiteacha eile, Proinsias Mac Diarmada a chaith a shaol ag plé le cúrsaí drámaíochta agus teilifíse. San am céanna áfach, bhí agus tá fós fadhb bhunúsach leanúnach ann ó thaobh na drámaíochta Gaeilge, sé sin le rá easpa léirithe agus, go deimhin, easpa lucht féachana. Is cuimhneach liom dráma le Liam Mac Uistín a bhuaigh duais san Oireachtas a dhéanamh agus mé fós ag scoil, sa Damer anseo. Bhí níos mó againn sa gcliar ná bhí sa lucht féachana. Cúigear a bhí againn an oíche, an chéad oíche, ní hea, an dara hoíche a raibh muid ann. Mar a sonraíodh ar ball, bhí aistí dioscúrsúla ar chúrsaí béaloidis, staire, seanchais, beathaisnéise, teanga agus litríocht mar chuid bhunúsach de na comórtaisí liteartha ón tús, agus ní mba taise don Oireachtas athbhunaithe ach an oiread é, a raibh comórtas ann in 1930 is 9 ar aiste ar aon ábhar nua-aimsire. Chúig iarracht a bhí istigh ar an gcomórtas agus níor bronnadh ach an dara duais, ba shin Pádraig Ó Fiannusa as Baile Mhic Cairbre sna Déise. Bhí aiste ar ábhar núíosach go maith spéisiúil go leor in 1944 ag cuimhniú ar rudaí a bhéas i gceist ar ball inniu, scannáin agus a dtábhacht in Éirinn. agus luadh an téarma liteartha 'léirmheas' den chéad uair in 1940 agus is é aiste léirmheasta, tuairim chúig go dtí seacht míle focal, ar Phádhraic Ó Conaire nó Pádraig Ó Duinnín, bhí an léirmheastóireacht dhá cheangal mar sin go sonrach leis an litríocht, beagnach amháin. Níor fríodh ach iarracht amháin, áfach, agus. Níor bronnadh an duais. Bhí comórtas eile léirmheas ann an bhliain sin ar shaothar mórchliú éicint i dteanga ar bith, comórtas a ghnóthaigh an scoláire mór le rá Máirín Ní Mhuiríosa, mar a rinne sí go minic in imeacht na mblianta faoi litríochtaí allúracha. Duine eile a thugadh leis duaiseanna rialta ar léirmheas ar shaothar scríbhneora ar bith seachas scríbhneoir Béarla. Agus ba shin fear a raibh aithne ag cuid mhaith agaibh air, déarfainn, Séamus Ó Coigligh, le cuntas in 1950 is 5 ar an scríbhneoir Rúiseach Mayakovsky. I dtús na 1950idí fógraíodh comórtas do shaothar critice a bheadh níos faide ná aiste shingil faoi aon ábhar nó faoi aon scríbhneoir amháin, sé sin le rá, sraith aistí nó tráchtas ar ábhar ar bith de rogha an iomaitheora, ina mbeidh idir 20 agus 30 míle focal agus a bheadh infhoilsithe mar leabhar. Ba é Séamas Mac Cnáimhín a scríobhadh faoi chúrsaí eolaíochta den chuid is mó, údar Éireannaigh san Eolaíocht, leabhar b'fhéidir atá léite ag cuid agaibh, an leabhar, leabhar eile leis Uisce, ceann eile Aer, 1978, agus ghnóthaigh sé an duais sin agus arís in 1953 ar shraith aistí faoi chúrsaí eolaíochta, agus ghnóthaigh. duine nár chuala mé caint riamh air, Alan J. Cole. Saothar dar teideal, is ba bhreá liom é a léamh, dhá bhféadfainn tíocht air, An Drámaíocht in Éirinn an bhliain chéanna. As sin ar aghaidh. bhí an chritic ag tíocht isteach. Ins na hollscoileanna ag an am sin bhí Breandán Ó Doibhlin agus Scoil Chritice Mhá Nuad, ag tosaí ag foilsiú in Irisleabhar Mhá Nuad faoin nualitriocht, bhí Seán Ó Tuama thíos i gCorcaigh agus An Síol agus rudaí eile dhá bhfoilsiú acu. Agus faoina thionchar sin bhí an tOireachtas istigh ins an allagar sin. Mar. Ó na 1970idí ar aghaidh bhíodh cuid mhaith comórtas ann a dhéanadh cúram den chritic liteartha mar a thuigeanns muid anois í. I 1970 bhí comórtas ann go aiste léirmheasa 7,000 go dtí 10,000 focal ar údar, saothar nó ábhar nó gné ar bith de litríocht na Gaeilge. 1972. Bhí siad ag cuartú aiste léirmheasa 3,000 focal ar a laghad ar ghné ar bith den litríocht ná fuil aon ró-phlé déanta fós orthu agus b'in téama a bhí ag teacht chun cinn i.e. ag cothú na nuála, ag iarraidh a theacht suas le smaointe úra. Agus níor ghá i gcónaí gurb í litríocht na Gaeilge a bheadh i gceist. Bhí fógra spéisiúil i gclár 1976 nuair a tionóladh an tOireachtas thiar i gCois Fharraige den chéad uair mar tá 's agaibh, comórtas go aiste critice agus sin é an focal a d'úsáid siad, sílim chomh fada agus tá 's agam, go b'in an chéad uair a d'úsáid siad an focal an chritic go literary criticism ach aiste chritice cúig go dtí deich mhíle focal ar shaothar liteartha Mháirtín Uí Chadhain. Bhí cheithre chomórtas go aistí ann an bhliain dár gcinn, 77, ach ní raibh aon aiste ann ar Mháirtín Ó Cadhain, ná an 78, ná an 79 mar a fuagraíodh, agus is cosúil nár tharla aon cheo ins an réimse sin nó gur ghnóthaigh Joe Steve Ó Neachtain comórtas aiste faoi Mháirtín Ó Cadhain i 1992. Sa mbliain 1982 faoi cheannteideal rinne siad athleagan ar an gclár ar chlár na gcomórtaisí agus chuir siad cinn teidil sórt téamúla leothub agus bhí rannóig ann dhár theideal Léirmheastóireacht, mar sin is léir go raibh siad ag díriú ar chúrsaí na critice mar a deirim, agus fógraíodh comórtas go Aiste Léirmheasa, duais £250, punt, aiste léirmheasa a bheadh infhoilsithe mar leabhrán ar shaothar scríbhneora Gaeilge go chuid na linne seo. In imeacht na mblianta ó shoin, agus bhí an comórtas ann ar feadh píosa maith, ghnóthaigh buíon go na nua-chriticeoirí a bhí ag tíocht chun cinn sa nGaeilge an comórtas seo, Alan Titley, Iarla Mac Aodh Bhuí, Antain Mag Shamhráin, Máirín Nic Eoin agus. Is cosúil gur mé héin a thug liom an comórtas ins an gcéad bhliain sin a 1982. Ní cuimhneach liom fiú cur isteach air. Ní cuimhneach liom cén teideal a bhí ar an aiste agus caithfidh mé tuilleadh taighde a dhéanamh, mo léan, ach is dóigh gur thóig mé an t-airgead ceart go leor. Bhuel, níor thóig, thóig Máire. Ba í an aiste chritice liteartha seachas an saothar critice leabharfhada ba choitianta i gcritic na Gaeilge anuas go dtí na 1970idí agus fiú isteach ins na 1980idí. San am céanna, bhí deis ag scoláirí agus ag scríbhneoirí saothair fhada chritice a chur isteach ar na comórtaisí liteartha go shaothar próis, agus tá riar go chlocha míle na critice sin agus go scoth na scoláireachta Gaeilge ag an am i measc na nduaiseoirí. Sa mbliain naoi déag caoga is a sé, mar shampla, ceann go na leabhair is fearr a léigh mé riamh i nGaeilge, ghnóthaigh sé an comórtas próis, Proinsias Ó Conluain agus Donncha Ó Céileachair, duais an Chlub Leabhair go An Duinníneach. 65, Brendán Ó Buachalla i mBéal Feirste cois cuain. 1990, Éamon Ó Ciosáin, leabhar álainn, An tÉireannach, 1999, Lillis Ó Laoire, leabhar ceannródaíoch ar chreag i lár na farraige, bliain ina dhiaidh sin leabhar éachtach eile ar fad, Brian Ó Conchubhair, Fin de Siècle na Gaeilge, agus an bhliain dár gcionn arís leabhar álainn scolártha ó Stiofán Ó Cadhla an tslat féithleoige agus ansin cúpla bliain ó shin, 2017, in sa gcomórtas céanna, an leagan iontach nuaGhaeilge gon Táin atá déanta ag Darach Ó Scolaí. Ar bhealach amháin, d'fhéadfaí a rá go bhfuil an leagan amach liteartha réamhráite ar na comórtaisí i gcónaí, sé sin, prós cruthaitheach, Filíocht, drámaíocht agus litríocht dhioscúrsúil réasúnta traidisiúnta anois agus seanbhunaithe agus b'fhéidir caomhantach fiú má tá muid ag iarraidh a bheith nua-aoiseach. Ach níl scéal ar fad an Oireachtais ansin. Agus bíonn sé go nós ag an Oireachtas, ag lucht riartha agus ag na coistí, Treoanna nua a ghlacadh chucu féin, breith ar riachtanais na freacnairce, ar an zeitgeist más maith leat. Seans go gcuirfidh sé iontas ar dhaoine inniu gur reachtáileadh an chéad chomórtas go chlár teilifíse. Cuir bliain air. seachas an dream a raibh mé ag caint leo ba lána faoi 1964, go han-luath tar éis chéadchraoladh Theilifís Éireann Oíche Chinn Bliana, 61 isteach in 62 mar sin, agus i bhfad roimh bhunú Theilifís na Gaeilge, stróc TG4 in 1996. Comórtas a bhí ann go. Dráma aon ghnímh le haghaidh na teilifíse, á chomhthairiscint ag an Oireachtas agus ag Telefís Éireann. Proinsias Mac Diarmada agus Liam Ó Murchú a bhí ina moltóirí agus ba é Dónall Mac Amhlaigh a ghnóthaigh an duais le clár dhár teideal Saighdiúirí, níl fhios a'm fós ar dearnadh an clár ariamh ach sin é a uathu. Is iomadh comórtas a bhí ann ó shoin go dhrámaíocht teilifíse agus go dhrámaíocht raidió agus béim anois le roinnt blianta ar Raidió na Gaeltachta agus ar dhrámaíocht a bheadh feiliúnach dhó agus ina theannta sin is iomadh scríbhneoir a thrasnaigh teorainneachaí na seánraí ón bpeann mar déarfá go dtí an scáileán. Diarmaid Ó Súilleabháin chomh luath sin, Siobhán Ní Shúilleabháin, Liam Mac Uistín, Gabriel Rosenstock, Biddy Jenkins, Joe Steve, Darach Ó Scolaí agus go leor eile a bhíonns ag scríobh leabhair, mar a thuigeanns muid iad, ach a bhíonns ag plé le cúrsaí scripteannaí. Agus is comórtaisí go scripteannaí a bhíodh i gceist ins na comórtaisí sin. Ach i 1990, Bealach eile le breathnú ar an bhfocal beo nuair a fógraíodh comórtas físeán le urraíocht ó RTÉ. Scun Scan as Ráth Chairn a ghnóthaigh craobh na bliana sin, arís in 92 agus go deimhin roinnt mhaith blianta ina dhiaidh sin freisin. Mar sin is léir go raibh an tOireachtas i lár an aicsin, ins na díospóireachtaí, ins na hagóidí maidir le bunú stáisiún teilifíse Gaeilge ó chéad bhunaíodh Coiste ar son Teilifís na Gaeilge i 1980 agus an Mheitheal Oibre ar son Teilifís na Gaeilge i 1987 agus gur thug an tOireachtas lucht éigse na Gaeilge insa treo sin ar bhealach a bhí nua-aoiseach agus fóinteach go na scríbhneoirí. Tionscnaíodh comórtas nua ceannródaíoch eile in earnáil na nua-mheán go dhaoine óga a eascraíonns as dála na linne ina bhfuil muid beo. Ins an mbliain 2005, iriseoireacht gon idirlíon. Bhain Méabh Ní Eadhra agus Edel Ní Churraoin duaiseannaí sa gcomórtas seo agus. as sin go ceann cúpla bliain freisin agus ní timpiste ar bith é dhá réir sin go bhfuil an bheirt acub ag obair leob ag baint slí bheatha amach ins na meáin Ghaeilge físiúla agus ins na meáin idirlíon chomh maith. Agus ós ag trácht ar an idirlíon agus ar chúrsaí teicneolaíochta muid, cuireadh tús in dhá mhíle agus a hocht le comórtas nuálach comhaimseartha eile fós, mar atá, blagáil. blagáil? Yeah, bíonn daoine á dhéanamh sin agus á léamh go coitianta. Agus rug Tadhg Mac Dhonnagáin an chraobh leis sa mbliain sin, agus Concubhar Ó Liatháin an bhliain dár gcionn, agus Áine Durkin in 2000 agus 10. Agus tá an, tá an tsamhlaíocht núíosach dhá spreagadh i gcónaí. Agus níl sé ag goil a stopadh. Bhí comórtas ann go dhaoine óga in fiche, fiche agus a haon. greannán Gaeilge go rangannaí bunscoile, ceann eile go rangannaí meánscoile agus ceann eile script nó greannán a bheadh feiliúnach le haghaidh scannán a dhéanamh. Greannán, dála an scéil, sin an Ghaeilge ar comic. Na comics a bhíodh muid a léamh fadó agus atá go mór i gceist aríst ag daoine óga an tOireachtas a freastal ar riachtanaisí. ag filleadh ar shaothar beagáinín tradisiúnta an phinn arís tá comórtas nua ag tíocht ar an bhfód ó bhliain go bliain agus an tOireachtas ag freagairt gon dioscúrsa agus go riachtanais na huaire, mar shompla, comórtas E15 in 2000 agus 7 an phleanáil teanga. Fuair, deirim, tá muid ar fad le pleanáil, a ghnóthaigh Ollamh na Gaeilge i nGaillimh anois, Tadhg Ó hIfearnáin, lena shaothar atá foilsithe ó shoin faoin teideal Beartas Teanga. Ag caint ar phleanáil teanga agus ar an Oireachtas, is eol dhuinn go dtréigeann riar daoine óga an cheird théis dhóibh imeacht as an meánscoil mar bíonn na múinteoirí ag teannadh leob agus mar sin de nuair a bhíonn siad óg rudaí a scríobh agus mar sin. Bhí an-tábhacht, creidimse, ag roinnt le comórtas a reachtáileadh in dhá mhíle agus a dó, prós go scríbhneoirí idir 20 agus 35 bliana d'aois. Comórtas a d'éascódh an turas, más féidir meafar a ghoid ó Phádhraic Ó Ciardha, dúirt sé liom ar ball go bhfuair mise slot na mionúr, an turas ó. iománaíocht na mionúr agus faoi aois go dtí iománaíocht sinsear agus eidir 20 agus 35 is féidir éascú a dhéanamh ar sin. An chéad bhliain sin bronnadh an, bhuel roinneadh an duais eidir Páraic Ó Baoill le Saol i bhFad Amháin agus Eoghan Mac Giolla Bhríde, Cat Schrödinger agus scéalta eile, beirt atá tagtha chun coinlíochta go mór mar scríbhneoirí ó shoin, agus. Bliain ina dhiaidh sin, cé ghnóthaigh é? Fionntán de Brún, fear a bhfuil an-chuid scríofa aige go cruthaitheach agus go hacadúil ó shoin. B'fhéidir nár mhiste don Oireachtas cuimhniú arís ar a dhul an bealach sin. Reachtáladh comórtas den mhianach den chineál céanna in 2008 agus 2009, cnuasach Gearrscéalta go chainteoirí dúchais Gaeilge, hébrí céard é sin, ag an bpointe seo, agus ba iad Caitríona Ní Chonaola agus Proinsias Mac a' Bhaird na duaiseoirí an bhliain sin, beirt arís a bhfuil saothrú mór déanta acu leis an bpeann ó shoin, ach an oiread le comórtas eile in 2011, Comórtas na Scríbhneoirí Úra, is dóigh go raibh faitíos orthu na scríbhneoirí óga a thabhairt orthu, agus cé ghnóthaigh é sin? An file Caitríona Ní Chléirchín lena leabhar Crithloinnir agus go leor scríobhta aici ó shoin agus cé fuair an dara háit sa gcomórtas? Beirt! Doireann Ní Ghríofa a bhfuil an-cháil bainte amach ó shoin aici agus Máirín Mhic Lochlainn atá ag saothrú leithe ó shoin. Labhrás Ó Finneadha a d'fhoilsigh Ceas an Chait a fuair an chéad bliain eile é, agus Áine Durkin leis an leabhar a tharraing go leor cainte ag an am, Mise Áine in 2017. Bhí toradh céatach ar chomórtaisí daoine óga agus níor bhreathnaigh mé, agus níl am agam breathnú, ar na comórtaisí go dhaoine faoi 18 mbliana agus mar sin agus an méid acu a tháinig chun cinn mar tá sé le feiceáil ag imeacht ó iománaíocht faoi aois a Pháraic go dtí iománaíocht na sinsear. Bhí comórtas ann ansin agus b'fhéidir nár mhiste breathnú ar seo arís in sa mbliain dhá mhíle agus a cúig déag go mhic léinn tríú leibhéal agus sin dream b'fhéidir go bhféadfaí iad a ghríosadh agus spéisiúil go leor cé bhuach é? Oisín Ó hEartáin as Baile an Fheirtéaraigh, garmhac le Brian Ó Baoill. an duine is faide atá ag cur iarrachtaí isteach ar an Oireachtas ó thús na 1960idí agus bhí sé i measc na nduaiseoirí go deireanach nuair a fógraíodh na duaiseanna, fear a bhfuil cheithre cinn déag agus fiche go leabhair foilsithe aige agus fear ar bronnadh Gradam Liteartha an Oireachtais air ins an mbliain 2011. Agus sin gné shuntasach eile fós, ní amháin gona comórtaisí liteartha ach gon Oireachtas fré chéile, b'fhéidir, an chaoi a dteigheann an oidhreacht sin againne ó ghlúin go glúin. Níl pobal ar bith is mó sa tír ina bhfeicfidh tú na seanridirí ar nós mé féin ag an bpointe seo, is dóichí, agus an dream óg ag meascadh go seoigh, mar a deir an Muimhneach, le chéile. Agus ag breathnú ar chuid de na duaiseoirí le cúpla bliain anuas, Féadfaidh tú a dhéanamh amach anois cé hé Mam nó cé hí Mam nó cé hé Dad, etc. Conall Mac Dhonnagáin, Sibéal Davitt, ceann sin éasca, Aifric Ní Scolaí, Siobhán Ní Mhuimhneacháin, Baile Bhuirne agus Múscraí arís, ar ndóigh, Éadaoin Ní Dhonncha, gan trácht ar na comórtaisí amhránaíochta ar an sean-nós, ar ndóigh. Níl aon amhras faoi ach go raibh tionchar láidir ar an Oireachtas i gcaitheamh na mblianta ó 1897 ar chothú na gceirdeanna dúchais i bpobal na Gaeilge agus na Gaeltachta agus is geall le liodán na laoch i saol cultúrtha agus teanga na tíre seo liosta na mbuaiteoirí sna comórtaisí éagsúla in imeacht na mblianta, idir úrscéalaithe, ghearrscéalaithe,

Is beag scríbhneoir Gaeilge go raibh nach bhfuil duais liteartha Oireachtais gnóite aige nó aici anuas thrí na blianta. Cainteoirí dúchais Gaeilge de chuid na Gaeltachta cuid acu, tuilleadh acu, thug siad leo an Ghaeilge mar arm dúchais a n-aigne agus iad ag dul i mbun na ceirde. Thiocfaidís ar fad, shamhlóinn, le ráiteas Uí Chadhain go mb'í an Ghaeilge féin, agus a cultúr, bradán ár mbeatha. An fuadar cruthaíoch sin a thuganns orainn ar fad peann a chur le pár nó do mhéaracha a chur leis an méarchlár nó a dhul i ngleic leis an scáileán, agus tá siad inár dteannta inniu, lenár scéal a inseacht dhúinn féin i dtosach agus ansin gon saol mór sin amuigh trí phróiseas beannaithe an fhocail, insa bhfoilsiú, insa léiriú, insan taibhiú. Níl amhras ar bith faoi ach gur lucht cúise, lucht athbheochana fiú, iad na scríbhneoirí. Dream iad atá tiomanta go domhain i bhfírinne a n-aigne, a n-anama agus a gcroí istigh gon cheird dúchais, fiú más go páirtaimsireach, go leataobh óna gcuid oibre sa domhan iarbhír, deireanach san oíche, moch ar maidin, a chleachtaíonns a mbunáite an cheird. Tá tábhacht thar na bearta ag baint leis na healaíona inár saol uilig, agus go mór mór leis na healaíona dúchais atá beo, bríomhar, breabhsach i gcónaí sa bpobal Gaelach. Insíonn siad ár scéal féin dhuinn féin agus dá réir sin saibhríonn siad ár saol.